kunnafoni ɲininaw olu tɔgɔlajɛkulu sigi sen kan walasa ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na kafo ni wale ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu olu ye wale ɲuman dɔ ta k'an ka sigida wɔɔrɔnan maaw sɛgɛrɛ ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna misɛnmannin wɛrɛ don ninnu kɔrɔ k'olu walawala aw ye k'a bɛn bi tɛnɛn ma fevriye kalo tile mugan naani saan b'a fila ani mugan aw bisimila kɛnɛ tv ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan aw minnu bɛ k'an lajɛ sikaso n'a lamini na an b'a fɔ ko nin y'an ka wagati an lajɛbagaw a ni su an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye olu farala ɲɔgɔn kan k'u tɔgɔlajɛkulu sigi sen kan walasa ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na O hukumu kɔnɔna na minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka lakana tigilamaw kan ani ka fara ale kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko OCS o ɲɛmaa olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'o sɔrɔ don lajɛ kunnafonidilaw ka kulu dɔ koromokadi kɛra bi an ka minisiri min sigilen don lakana koɲɛw ma walasa fɛn min ye ɲɛnaminifɛn minnu bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ ani banbaanciya walew olu kɛlɛli kan kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o baaraw kɔnɔ nin kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔ caman ye olu tun bɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ nin hakilina in bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye k'olu dɛmɛ u ka baaraw tagabolo la minisiri salif tarawele ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye eh, kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu b'u ka baaraba ɲɛsin minfɛnjugu a b'a fɔ ma drogue ani bandi baw binkannikɛlabaw k'olu nɔ minɛ k'u ka kow ɲɛfɔ walasa population bɛɛ k'a faamuya donc anw fɛ o ye hakilina ɲumanba de ye a kunnafonidilaw ka ca mais a ka di anw ye kunnafonidila dɔw ka se k'u ɲɛsin fɛn dɔw ma kelen-kelen comme ça u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n'u ye min fɔ bɛɛ b'a dɔn la k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye sani u k'a kɛ fana u ɲɛsin an ma k'a fɔ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'u dɛmɛ an k'u kunnafoni an k'a dɔn u k'a dɔn minfɛnjugu minnu yɛrɛ ye cogo jumɛn ye u bɛ na cogo jumɛn mɔgɔw b'u kɛ u sɔrɔ cogo jumɛn u b'a ta n'u y'a ta u bɛ mun de kɛ donc o de y'a to a hakilina diyara n ye kosɛbɛ o de y'a to u ka u ka baara daminɛli u y'a ɲini an ka se kɛnɛ kan walasa ka a sankɔrɔta an nana o de kɛ drogue ko in bi balawuba de don an ka jamana kɔnɔ an bɛ k'a fɔ kuma bɛɛ ko terroriste terroriste binkannikɛlaw ani minnu bɛ bin mɔgɔw kan k'u ka moto bɔsi u la minnu bɛ taa bin eh, orange money kan a fɛn fɛn n'a y'a minɛ a b'a sɔrɔ u falen don drogue la tewu donc drogue in ye balawuba de y'an bolo bi n'a fɔra ko drogue fana mɔgɔw hakili bɛ taa ko wɛrɛ la kuma dɔw i b'a sɔrɔ fura dɔw bɛ yen a dabɔra furakɛli kama mais mɔgɔw bɛ k'a yɛlɛmɛ bi k'a kɛ drogue ye taramadɔli b'o la sisan taramadɔli nin bɛ ka tiɲɛniba de kɛ an ka jamana kɔnɔ ani whisky frelaté n'u b'a kɛ eh, sachetnin fitini kɔnɔ manani fitini kɔnɔ olu bɛ ka tiɲɛniba de kɛ donc an ka hakilinata la journaliste minnu aw b'an ni population cɛ ni aw yɛrɛ y'a faamuya kosɛbɛ aw bɛ se k'a ɲɛfɔ ka ɲa aw bɛ se ka eh, eh, sigili dɔw kɛ ka barow kɛ mɔgɔw bɛna faamuya o la a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ a la fɛn min ye nin baara kofɔlen ninnu kɔnɔna la jɔnjɔndi kɛra maa dɔw ma minnu sen donna kalanbulon na selengekaw fɛ yen o kɔfɛ u ye jɔnjɔn ta ka di minisiri yɛrɛ ma ani a dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ lakana kunda ka da u ka baaraw an'u ka cɛsiri kan cogo min na ɲɛnaminifɛnw ani banbanci walew olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Tarata tɛmɛnen in na février kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan, Sikaso ADR olu y'u ka lajɛba tako wɔɔrɔnan kɛnɛ sigi sen kan conseil régional la Sikaso yan nɔ, min senfɛ u kumana u ka san baara bolodalenw kan minnu kɛra minnu ma se ka kɛ. o tuma na an k'u ka ɲɛmaaba n'ale isa kante an k'ale ka laseli lamɛn ADR ye cakɛda cakɛda min ni gouvernement y'a sigi mali region bɛɛ la ka dɛmɛ lase collectivités ma region cercle ni communes k'u dɛmɛ u ka ɲɛtaga waleyaliw la o ɲɛtaga waleyaliw tɛ se ka kɛ cogoya si la ni cakɛda min sigira sen kan n'olu ma sen don u dangali la nafolo million kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ ni duuru o de y'an ka budget ye mais million kɛmɛ ni bi seegin ni kɔnɔntɔn gouvernement y'o di a tɔ bɔra dɛmɛjɛkulu yɔrɔ la ani conseil régional an ye convention signé convention min b'a to an b'u dɛmɛ mais an y'a fɔ cogo min na an ka baara ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ u dɛmɛ ka waleyaliw kɛ ka jateminɛw kɛ ani ka nafolo ɲini ani k'u dɛmɛ fɛnɛ ka gafew labɛn gafe min b'a to an bɛ se ka taa nafolo ɲini gouvernement fɛ k'a ɲini dɛmɛjɛkulu wɛrɛ fɛ k'olu waleya walasa an bɛ sikaso kɛnɛ a kɛ kɛnɛ kɛnɛ min ni bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka sinsin k'a dɔn an k'a kɛ kɛnɛ kɛnɛ min fɛnɛ ni an bɛ se ka projets sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se k'a to ɲɛtaga bɛ se ka sabati nafolo bɛ se ka yugubaya ka ɲɛsin an ka eh, eh, eh, denmisɛnw ka baara ma ani muso ka baara ma n'u ka ɲɛtaga walew ma sumanikɛminɛn minnu n'an b'a fɔ o ma ko matériel de topographie olu dɔw fana bɛna di aw ma ne ko olu jɔyɔrɔ ye mun ye ADR bolo o matériel nin dira an ma PAFA de fɛ PAFA ye programme ye programme ni coopération suisse y'a financé conseil régional bolo o kɔnɔ ka ɲɛsin pomme de terre ni nɔnɔ ma

n'i ma ya k'a fɔ k'i bɛ siraw de dilan f'i kɛ nin matériels de sɔrɔ k'i ka baaraw kɛ k'a ka sumaniw kɛ sumaniw b'a to i bɛ sinsin eh, kunnafoni lakikaw kan k'i ka jatew bɔ walasa baara min bɛ kɛ a ka kɛ baara ɲuman ye baara min bɛ nafa lase jama bɛɛ ma kunnafoniko siratigɛ la jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko fondation forum de bamako olu ka lajɛba tako mugannan kɛnɛ sigi sen kan alamisa tɛmɛnen na cicb la an ka o ja sɔrɔlenw lajɛ
bamakɔ ɲɔgɔn kunbɛnba n'o ye forum de bamako ye a baara daminɛ kɛnɛ ɲɛnamayara bi sɔgɔmada in na cicb la ni maaba caman nali ye kɛnɛ kan an ka jamana maabaw fɔɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛ maabaw ma kɛnɛ in sigikun ye walasa hakilina falenfalen bɛ se ka kɛ cogoya min na farafina kuntilenna bɛ se ka yɛlɛma jani furancɛ san ba fila ni bi naani cɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na kɛnɛ in sigibagaw bilasiralibagaw ka baara la n'o ye bubakari s tarawele ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ye kɛnɛba de ye nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye mɔgɔ min bɛ a sa a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ duuru ye u bɔra jamana bɛɛ la afiriki jamanabaw erɔpu jamanabaw ani ameriki jamanabaw u nana pour que an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mali afiriki jamanaw eh, yanni san 2040 eh, la anw bɛ kɛ dugu suguya jumɛnw ye baara suguya jumɛn bɛ se ka créer denmisɛnninw ye hɛrɛ bɛ se ka don an ka duguw la cogo di bɛn ani karama ani croissance économique o bɛ se ka don an ka jamana na cogo min na anw ka laɲini ye fɛn min ye bɛn ni karama afiriki jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko intégration économique afiriki n'i y'a lajɛ mɔgɔw b'a fɔ k'an ye dugu fantanw ye mais hɛrɛ min b'an ka jamanaw kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn min b'an jɛ fɛn dama dɔw de b'an jɛ an bɛɛ ka kan k'an yɛrɛ ka ressources de fara ɲɔgɔn kan k'o denmisɛnninw dilan ka mɔgɔw former non pas k'u ka kɛ fonctionnaire de mais bɛɛ ka se k'i yɛrɛ kɔrɔ o bɛ yen o o tuma a bɛ fɔ ma secteur privé ani a tilala ka wele bila denmisɛnw ma k'u ka baara ko barisa ko baara de bɛ maa kunfa mɔgɔ si t'i ka avenir dilan n'i yɛrɛ tɛ e yɛrɛ de kan k'a fɔ ne bɛ nin situation na bi mais sini n b'a fɛ ka kɛ nin ye i y'a faamuya fɛn seli t'a to o bɛ k'i ye mais baara baarafin de b'a to i bɛ ka kalan et puis o sanfɛla la an ka jamana valeur ye min ye k'i parents ka duwawu ɲini ka lajɛ comment i bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛ mɔgɔ ye a kɛra ni i fɔrmera mali la il faut que denmisɛnninw k'o de faamuya quoi an ka taa ekɔliw la mɛtiriw ni denmisɛnninw an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔw bɛ se ka fɔrme parce que n'i fɔrmela mali la aw kana jɔn an ka ekɔliw na dɛ i mana taa diɲɛ fan o fan i bɛ se ka i bɛ se ka i bɛ se ka taa ɲɛ i bɛ se ka kalan e ni kalan na i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ et puis mɔgɔw bɛ jɔn baara dɔ la u kana jɔn o la baara bɛɛ baara bɛɛ nafa ka ɲi Baara fitinin tɛ yen n'i bɛ baara fɛn fɛn la i bɛ baara kɛ de pour que diɲɛ bɛɛ k'e tɔgɔ fɔ ko vraiment nin cɛ in a ka baara la a bɛ se. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jɛkulu in ɲɛmaa n'ale ye abudula kulubali ye ale ko farafinna tɛ faantan jamana ye ko baarabaliya ko farafinna b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ farafinna tɛ faantan yɔrɔ ye an ka kɛwale de bɛna ni faantanya ye donc an bɛna an sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ kan pourquoi an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an dun sigilen bɛ sanu kan ee an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ n'an y'a lajɛ n'an m'an janto an yɛrɛ la sini ji tɛ kɛ yan an b'a ye an ka fleuve niger ba joliba a bɛ ka ja ɔ anw ka fɛn dɔnbaliya b'an bila o de la an ka o gun ninnu bɔ yen anw bɛ taa titre foncier da a kan donc o bɛna kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye n'i y'o kɛ yɔrɔ ji tɛna kɛ tuguni a b'i komi jelisira de y'i fari la n'i ye jelisira boucher jeli tɛ s'i fari yɔrɔ min na o bɛ sa dɛ donc ni an ma wuli joona k'an janto an ka baji in na don dɔ bɛna kɛ an sigilen bɛ dumuni t'an bolo parce que pour que i ka sɛnɛ kɛ fo ji ka kɛ minniji t'an bolo pour que i ka ji min fo ji ka kɛ donc an bɛna réfléchir o bɛɛ la mais mun bɛna nin nin nin nin fɛn in bɛɛ nɔgɔya fo denmisɛnnin minnu b'an fɛ yan an ka baara ɲini ka d'u ma mais baara tɛ se ka ɲini k'i to kɔlɔsi ta dɔrɔn ayi f'i ka baara kɛ f'i ka hakili minɛ k'a lajɛ mun bɛ baara sɔrɔ mɔgɔ min b'a to baara bɛ sɔrɔ joona ni kow bɛ nɔgɔya musow b'a la parce que musow de b'u janto den na olu de tɛ den lamɔ donc an bɛna o bɛɛ de fɔ nin na mais n'i ko i ka nin bɛɛ kɛ fo k'a sɔrɔ lafiya bɛ kɛlɛ tɛ dɛ mais dɔw nalen bɛ k'u b'an dɛmɛ k'an bɔ kɛlɛ la mɔgɔw ka ca mais ko tɛ ka nɔgɔya donc an bɛna olu ɲininka aw nana yan yan dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛ centrafrique aw bɛ congo eh, eh, eh, rdc aw bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la mais kɛlɛ bɛ hali bi nafa jumɛn b'aw la donc an bɛna a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ na olu ka patron ninnu bɛɛ bɛna sigi an bɛna a fɔ ɲɔgɔn na an bɛ se ka mun kɛ maintenant nafa ka k'aw la pour que mankan ka dɔgɔya mais an bɛna miiri fɛnɛ pourquoi mali ye silamɛ dugu ye Et pourquoi Maliens de dɔw bɛ sɔrɔ ka wuli k'u bɛ taa ɲɔgɔn faga parce que ɲɔgɔn faga in tɛ silamɛya mun bɛna n'o ye mun ye kɔnɔnafili bila denmisɛnninw la fo ka na an bɛna nin bɛɛ kuma de fɔ. an ka jamana ɲɛmaa n'o ye elhaji ibrahim bubakar keyita ye kɛnɛ in ma fɔ ale kɔ ale da sera farafinna gɛlɛyaw ma an tun bɛ cogoya min kunu fo ka taa se an bɛ cogoya min bi an ka kan ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka sama ka bɔ dibi la ni k'an bila kɛnɛ kan baaraw kuncɛra ni jɔnjɔn dili ye farafinna kunnawoloba maa damadɔ ma ni maliden b'o la n'o ye porofesɛri jula bagayogo ye
jɛkulu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔngɔ kɛlɛli ma n'a bɛ f'a ma ko FAO o bolofara bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ka sanyɛlɛma lajɛ kɛnɛ sigi alamisadon février kalo tile mugan san ba fila ani mugan bamakokaw fɛ yen nɔ dunanjigiso la a bɛ fɔ min ma ko hôtel de l'amitié min kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka minisiri bolo min ka baara ɲɛsinnen bɛ baganko ani mɔniko ma an ka o sɔrɔlenw lajɛ
FAO jɛkulu bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan san fila o san fila ka jɛrɛba dɔ sigi sen kan u ka nin tile fila jɛrɛ in ye o ɲɛbila ye FAO ye jɛkulu ye min nana an ka jamana kɔnɔ san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wolonfila ni kɔnɔntɔn o novanburu kalo tile tan ni fila la u ka baara ɲɛsilen don dunkafa sabatili ma ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ U ka ɲɛmaa tun bɛ nin sigi in kɛnɛ kan. Mission de la FAO est de contribuer à l'éradication d'un monde, à l'édification d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition. FAO mɔgɔ ka baara ɲɛsinnen don ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ani ka balokojuguya kɛlɛ ka bɔ bi maaw ani ka siniɲɛsigi balo kɛcogoya ɲuman o ye fɛnba ye adamaden ka ɲɛnamaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu ye o de kosɔn FAO ye i ɲɛsin fɛn duuru ma walasa ka jamana dɛmɛ i n'a fɔ ka kɔngɔ kɛlɛ ka sɛnɛ ni mɔniw nafa bonya ka fɛɛrɛw bila sen kan min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ani walasa ka kasaraw kunbɛn FAO sɛnsɛra ka se mali la san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wolonwula ni kɔnɔntɔn a bɛ mali marabolo bɛɛ lajɛlen na FAO bɛ ka mali jamana dɛmɛ nin y'a san bi naani ye u ka baarakɛtaw la walasa an ka baara ka se ka ɲɛ an bolo an y'a laɲini ka yɛlɛma don dɔw la i n'a fɔ hakilina falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ ani an dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bilasira an b'a ɲini bɛɛ fɛ k'u sen don an ka baara la walasa ka kɔngɔ silatunu mali la Nin jɛrɛ in sigikunba dɔ tun ye ka hakilina falen falen kɛ u ka san fila tɛmɛnen baara kɛlenw ni a gɛlɛyaw kan u ka lajɛrɛ ye n'a bɛ f'a ma ko retraite ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ de programmelen don kalo kura Zimbabwe donc o ɲɔgɔn kunbɛn in a bɛ kɛ san fila o san fila kɔnɔna na yann'o ka kɛ FAO ka représentation bɛ jamana o jamana min kɔnɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan san fila in kɔnɔna na an sera ka baara jumɛn de kɛ san fila in kɔnɔna na an ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an ye solution jumɛn ɲini o la walima an bɛ se ka solution jumɛn proposer yan'an ka taa ɲɔgɔn lajɛba in donc o kɔnɔna de la FAO ka représentant min bɛ yan na a y'a ɲini k'a fɔ an fana ka na retraite la ka na ka na an hakilinataw falen falen ka an ka gɛlɛyaw jira ɲɔgɔn na gɛlɛya dɔrɔn tɛ an ye baara min fana kɛ an ye résultat ɲuman minnu fana sɔrɔ olu fana fara ɲɔgɔn kan sɛnɛ kɔnɔ élevage kɔnɔ bagan mara ani jɛgɛmɔn kɔnɔ k'o résultatw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc kalo kura n'an taara ɲɔgɔn lajɛba in na an bɛ taa an b'an ka sɔrɔ an b'o yira gɛlɛya minnu kɛra sɔrɔla an b'o fɔ anw yɛrɛ fɛ min bɛ se ka kɛ solution ye an b'o fana f'u ɲɛna o fana b'u hakilinata fɔ olu kan donc san fila nata an bɛ baara kɛ ni hukumu kɔnɔna ye an bɛ FAO ka kɛnɛ kan c'est vrai mais FAO ko mɔgɔ kelen tɛ se an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc a ye partenaire technique financier a y'u bɛɛ wele nations unies olu b'an accompagner na sur le terrain a ye bɛɛ wele bɛɛ ka na ka na fara ɲɔgɔn kan ONU Femmes b'o la ambassade de belgique b'o la parce que formation na olu fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc a y'a fɔ an bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ s'o la donc n'an farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ laɲini min na jamanadenw ye k'o bɛ sabati

o kɔnɔna fana na tuguni an bɛ formation minnu kɛ an ka service technique kunna eh, an b'a fɔ min ma baganw ka kɛnɛya taasira o y'an dɛmɛ o fana kɔnɔna na san o san eh, mois de juin kɔnɔna na tile kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko lutte contre la rage fatɔ bana kɛlɛli san o san u b'an accompagner o fana baara la u bɛ an accompagner ni vaccins ye

ani denmisɛnnin minnu ma san duuru sɔrɔ fɔlɔ ka olu ka dala dumuni kɛcogo ɲuman sabati sani san ba fila ani bi saba cɛ
san duuru laban tɛmɛlen na fɛn min ye kolokanikaw ye ala ye olu garisɛgɛ don baarakɛminɛn caman na min sababuya bɔra u ka wasaden usumani kuyate la an k'a ka kunnafoniw lamɛn ka wolo Kolokani ka mɔ Kolokani gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ t'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ min fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ yen n'an y'olu remarquer n'an tun a ban o tun y'an ka ambition ye n'an y'a fanga n'an y'a fanga sɔrɔ ka n'a ɲɛfɔ wasabulon kɔnɔ en même temps ka se gouvernement ministre kelen-kelen ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ baara in na an y'an hakili to olu la an y'a baara kɛ n'o hukumu kɔnɔna ye fɔlɔfɔlɔfɔlɔ kun ye mun ye o kun ye yeelenko ye kolokani ni bamakɔ cɛ heure fila boli mais anw bɛ dibi la kuran tɛ kolokani kuran min tun bɛ yen o tun ye amader de ye u b'a mɛnɛ dix-huit heures vingt-deux heures y'a mɛnɛba ye a bɛ faga wa a fɔra ko cercle kuturu ka fɔ ko kuranko o cogoya ye an ko bon nin tɛ ko ye n'an y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ ni ala sɔnna ma kuran mɔgɔ min ɲɛsinnen bɛ kuranko ma an bɛ s' a ma a k'an dɛmɛ kolokani ka kuran sɔrɔ an y'o fana baara kɛ ministre frankaly keyita n b'a fɔ ka waleɲumandɔn nin yɔrɔ kɛnɛ kan ka d'a kan ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ne fɔlɔ sera ale de ma en tant que ministre an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a don baramu jalo fɛ yen b'a fɔ ko député an ka commission ɲɛmɔgɔ tun don a don an bɛ suntigɛ la sani dumuni ka d'an ma n gɛrɛla n y'an ka kolokani kuranko fɔ a ye a ko jo bɛ keyita ni kuyatew cɛ a se ye mun ye a b'a kɛ pour que kuran ka taa kolokani a kɛra o cogo la fana parce que malick alhousseini y'a baara lancé o y'a sɔrɔ kolokani bɛ pmu kan pmu kelen kan yɛlɛmani pmukan pmu kelen fo sa fararankan dɔn an bɛ se ka fɔ ko alihamdulilalayi e da nana kulubali an ka cɛsiri kɔnɔna na debite yen e yɛrɛ musa ci tun ka taa baara kɛ faso la mɛ i bɛ denmasi de kɛ minnu kan ka baara kɛ olu ka k'i fɛ yen don minisiriri min ɲɛsin ma kuranko ma an don ka su ani tile pour que kuran ka se kulubali fararankan kɔfɛ mali ka sen baara lase baara lase don fana an ni malick alhousseini kumana an y'a ɲin'a fɛ kolokani ji n'a nana sɔgɔma ni mois de mars avril sera ji bɛ tigɛ an fɛ yen donc an y'a ɲin'a fɛ a ka na ni somagep fana ye kolokani o don fana a layidu d'an ma ko somagep bɛ fara edm kan o fana baara kɛra bi bi in na kolokani edm bɛ yen somagep bɛ yen bɛɛ b'a kalama fo sirako fana ani ka bɔ bamakɔ ka taa kolokani ka taa fo jeni a sira kun tiɲɛna kosɛbɛ donc minisiri ɲɛsinnen b'o baara ma an taar'o fɛ yen siɲɛ caman pour que a ka se ka baara in kɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka sumaya a tɛ ka se ka daminɛ ensuite a nana baara in kurunkari kɛ élection présidentielle ɲɛkɔrɔ deux mille dix-huit la baaraw daminɛna dɔrɔn après u y'a baara jɔ an ko bon nin ye ko ye komi n'u bɛ mɔgɔw nɛgɛnna de donc an tɛna se ka nin ko bila tan ministre an ye question orale adressé a la assemblée kɔnɔ heure kelen ɲɔgɔn an n'a kumana pour que a ka fɛn fɔ mɔgɔw ye min faamu sira in baarako la n k'a ma donc n'a ma sira in baara ni samiya sera sira bɛ tigɛ ne kun t'a tigɛcogo dɔn dɛ mais ala barika la samiya selen a baara ma kɛ population yɛrɛ bɔra ka sira tigɛ a kɛra ko ye komi ni mali bɛɛ bɔr'a kalama fo a taara yɔrɔ wɛrɛw fana siratigɛ nana kɛ commune siratigɛ yɔrɔw la min nana ni gouvernement yɛrɛ kɔnɔganni ye bi bi in na baara daminɛna baara sera fo jeni yɛrɛ bi donc o b'a yira k'a fɔ ko cɛsiri kama jamanadenw hami ɲɛfɔli kama jɔyɔrɔ fara o fana na an bɛ se ka min fɔ ka fara o kan laban na bi o ye comisaraw ye polisi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko don min na an y'a minisiri wele gwaman mɔgɔw wele asa kɔnɔ min ye lakanako ye sete ko an ka minisiriri ɲininka a y'a fɔrasa bila korokan an y'a fɔ k' da o la parce que mɔgɔ jugu ninnu yɛrɛ masala tun min na a kɛra sababu ka fɔrasa kolokan a an ko don jumɛn ko bɛ comisari polisi sɔrɔ a ko ma ɲin denmisɛnninmi fɛn kɔnɔ kolonkan comisaya a bɛ da yɛlɛ o fana commandant fana y'a papiye di ka dugukolo papiye dilan ka ban min b'a to commissariat n'a baara bɛ daminɛ dugukolo filɛ donc an bolo o ye ko ye ko min a bɛ lakana sabati a bɛ hakilisigi sabati an sigida la ji tun t'an fɛ yen ji tun tɛ a tun ka dɔgɔn ji fanga bonyana kuran o fana su ni tile bɛ kolokani donc ninnu bɛɛ ye action ye an ye minnu entamé pendant les cinq ans pour que an ka population ka se ka bénéficier an ka démarche kɔnɔna na walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye protection civile o ɲɛmaaba ye adama jatigi jara ale ye welewelemadali kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana mɛriw ma u sen donni na lakana sabatili la an ka jamana kɔnɔna na an k'a ka laseliw lamɛn
jamanaden a bɛ voter ka mɛriw sigi fo mɛriw fana k'a dɔn u jɔda ye mun ye population ka sécurité bɛ mɛri de bolo baara kɛra cogo o cogo la gouvernement bɛ baara kɛ maires jɔda de ka ca la maires de kan k'u jɔ jama y'i sigi o tuma fana bɛ wuli k'an jɔ jama ka kɛnɛya n'a ka sabati la donc maires de kan ka wuli sisan n'a mun tiɲɛnen don u k'a dilan pour que jamana ka situation mɔgɔw ka sécurité ka se ka basigi ka ɲɛ maires y'a jira k'u b'u seko la force de sécurité ni dɛmɛ ka kan u b'o fana kɛ anw bɛ yan anw de ye autorité communale ye o ye jumɛn ye o kɔrɔ k'a fɔ komini élection kɔfɛ komini kɔnɔdenw ye danaya ta k'a da anw kan k'an ka komini ka ɲɛtaga an ka o sabati min ye komini kɔnɔdenw ka lakana o fana o baara b'an bolo o hukumu kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na sisan basigiba tɛ yen anw ka jɔyɔrɔ ye mun y'o la anw bɛ force de sécurité anw ka baara ye k'u dɛmɛ u ka baara de la an b'u dɛmɛ dɛmɛcogo jumɛn na an bɛ se k'u dɛmɛ ni an ka komini kɔnɔdenw ka nafolo min ni a bɛ don o kama an b'u dɛmɛ n'o de ye o bɛ se ka kɛ ka mɔbili mɔbili d'u ma mɔbili min bɛ mairie bolo an bɛ mɔbili singa u ma n'u mago b'a la ka baara kɛ An bɛ se ka min ye taji ye an bɛ taji fana k'u kun n'u b'u ka baaraw kɛ kuma dɔw la yɛrɛ an bɛ se ka hali musaka yɛrɛ di min bɛ baara nɔgɔya u bolo terrain kan tasuma mɛnɛna suguba kɔnɔ siɲɛ joli joli an ka mɔgɔw bɛ na an b'a gɛlɛya fɔ an ka mɔgɔw ni chambre de commerce ye réunion kɛ suguba ko la chambre de commerce yɛrɛ tasuma faga mobili yɛrɛ ɲini k'a di darafila pɔnpiye ma pour que tasuma bɛ la u ka se ka baara k'a la joona mobili in bɛ taa a bɛ munumunu sugu kɔnɔna la mɛ gɛlɛya nana don a la bi e k'a fɔ k'i bɛ taa sugu kɔnɔ i ka bolifɛn simple i tɛ se ka tɛmɛ a yɛrɛ kuma tɛ ko mobiliba yɛrɛ ma feerekɛlaw sigilen bɛ fan bɛɛ o bɛɛ bɛ ta ka da kɔrɔ kan halisa an kɔni an bɛ sigi an b'a ɲɛsin meri mɔgɔw de ma an bɛ tugu olu de kɔ an b'a f'olu de fana ɲɛna u ka jateminɛ k'a la u ka siraw to yen pɔnpiye ka sira mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne sigilen bɛ nin yɔrɔ la ne kɔni ne ni saya de ka surun parce que e sigilen mobili bɛ yɛlɛ i kan n'o kɛra mɔgɔw b'a faamuya ni jate kɛra o cogo la ten a ka ca a la fɛn suguba kɔnɔ an bɛ min fɔ a bɛ tɛmɛ o kan i ye tasuma fɔ suguba kɔnɔ mɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ tasuma ye koyi o ka jugu n'a bɛɛ fana ye parce que so binw bɛ kɛ la n'an b'a fɔ o ma ko effondrement suguba kɔnɔna an taara yala kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ an taara lajɛ a yɔrɔ ninnu ala de bɛ ka fara an kan hali bi parce que u bɛ ka yɔrɔw sigi sigi ɲɔgɔn kan ka taa ka papiye k'a la an kɔni an y'an ka baara kɛ ani urbanisme mɔgɔw an ye baara k'a la an sigilen bɛ ka jaabi makɔnɔ halisa n'ala ma kisi la don o don n'o sow binna o fana bɛ juguya ni tasuma kasara ye dɛ parce que bankɔni ta a ma bɔ an kɔnɔ ala y'an dɛmɛ an ye baara k'a la mɛ an b'ala deli ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma jama k'a dɔn pompiye a bɛ yan o kama pompiye mali bɛɛ ka pompiye de don an bɔra so an ye maliyɛn ye an nana ye ten don an bɛ pɔnpiye baara kɛ an bɛɛ o kama wa an yɛrɛ ka kalikan siɲɛ de ko ten fana an bɛ mɔgɔ lakana hali n'an ni bɛ to a la mɔgɔ min sɔnna o ma i ka kan ka mun de kɛ i b'o tigi dɛmɛ de o dɛmɛni ye jumɛn ye n'i sera k'an lasɔrɔ joona ni kasara kɛra walasa an ka se ka na K'an ka baara ye mun ye an ka jɔda an b'o kɛ o kelen filanan ye mun ye fana an b'a fɔ i kana i kana wari d'an ma ayi a tɛ so la mɛ n'i ko aa a y'a ka ambulance bila ka taa an ka taa isansi caman k'a kɔnɔ i y'i jɔda kɛ faso ko la aw ka tasuma faga mobili bila ka na an ka isansi k'a la i y'i jɔda kɛ aa ne ye nin wari nin sɔrɔ ne bɛ ambulance san ne b'a di pompier ma ou bien ne bɛ tasuma faga mobili san ka di e mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ a baraji yɛrɛ de b'a dan dɔn an kɔni anw tɛ se ka dan fɔ a la parce que an bɛ baara kɛ n'a ye donc o n'a ɲɔgɔnna siw maliyɛnw k'u hakili to o yɔrɔ la k'u kɔfilɛ fɛn min ye tɛrɛnko siratigɛ ye chemin de fer ale bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa tɛrɛn bɛ se ka boli ko kura an ka jamana kɔnɔna na an ka o jaw sɔrɔlen lajɛ Nin y'a san tan ye min ye sisikurun ale kɔni t'a la ka kunkanko kosi anw ka jamanaba in ale kɔnɔna na n'i y'o waleyaw lajɛ min ye ji kɔni o tɛmɛnna sira caman fɛ min ye minɛnntanya ye ni o ye sisikurun yɛrɛ ale ntanya o bɛɛ wa fɛnɛ n'i y'o lajɛ an ka minisiri min bɛ yen n'o Ibrahim Ly ye ale min ka baaraw ɲɛsin bɛ min ye taa ni ka segin ani minɛnko olu ma ale kɔni o wulila k' i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa a ɲɛda min ye nɛgɛsira yɛrɛ a siraw a n'a cakɛbaaw a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen kan fɛn min bɛ yen nɔ n'a ye faamuyali kɛ o la o de ye k'a fɔ bunadama kɔni kɛn bɛ ka nɛgɛsira k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye damatɛmɛ walew caman o taara ka nɛgɛsira yɛrɛ ka ale sɛgɛrɛ maa dɔw olu fɛ minisiri ka fɔ la ni o ye Ibrahim Ly ye kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ko a bɛna ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to sisikurun a bɛ se ka mankan o bɔ cogoya min na ko kura jamanaba in ale fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko o tɛ taa wulikajɔ kɔ min ye nɛgɛsira ka a larawe ka a kurakuraya wa maa minnu fana bɛ yen n'u kɛn bɛ ka dankari nɛgɛsira yɛrɛ ale la k'u k'a dɔn min ye sira yɛrɛ a fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ mɛtiri mugan ani mɛtiri duuru ko maa si kana ta o la ko ni o kɔni ni o ma to a cogo la ko waati nata la ko wulikajɔ bɛna kɛ o la nin kɔni bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw min ye nɛgɛsirako sisikurunko ko a bɛ o hami na wa an dalen b'a la k'a fɔ waati nataw la a baaraw na n'o don ko kura Kafo ni wale n'u dɛmɛbagajɛkulu olu ye ɲumanya wale dɔ ta ka an ka sigida wɔɔrɔnan maaw sɛgɛrɛ min ye ka furakɛli kɛ fu la kɛrɛnkɛrɛn sokɔrɔji kalanso kɔnɔna na an ka o ja sɔrɔlenw lajɛ
jamana ka ɲɛtaga sabatiko ɲuman dɔ ye kɛnɛya o sabatili ye fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kolo la nka an fɛ yan nɔ maa caman bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔsolataga o se tɛ minnu ye kuma bɛɛ o de kadara kɔnɔna na jɛkulu min bɛ an fɛ yan ni a bɛ wele ko kafo ani wale ka fara u dɛmɛnbaajɛkulu kan ni o ye réseau fraternité ye olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka sigida wɔɔrɔnan mɔgɔw ma min bɛ tali kɛ janjigila sokɔrɔji fɔ ka taga se maɲanbugu ma o dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ min na o ye furakɛli ani furadiw k'o di sigida mɔgɔw ma ka sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ kelen bɔ ni kɛnɛ kan wele tun bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ denmisɛnw fɔ ka taga se mɔgɔkɔrɔbaw ma wa kɛnɛ kan u bɛ sɛgɛsɛgɛliw ani jolitaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon kɛlɛli la musolakaw olu fanfɛla na A lajɛrɛ kɛnɛ kan nin waleya in bɔra mɔgɔ min na an y'an ka kuma galama tengu ale la. Sɔgɔmada in na an bɛ Sɔkɔrɔji école communautaire kɔnɔna la ka consultation ni soins gratuits di population ma. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u man kɛnɛ u golo la, u tɛ se ka se dɔgɔtɔrɔso la ka taa consultation kɛ donc an n'an ka partenaires n'o ye réseau fraternité ye an ye a A laɲini dugutigi ni sigidenw fɛ ka consultation ni soins gratuits di u ma pour que u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a mɛn jamana bɛ développer n'i y'a mɛn i b'i ka activité kɛ i ka kɛnɛ de ni kɛnɛya tɛ foyi tɛ yen donc a bɛnna dugutigi ma a bɛnna alimami ma monsieur le maire yɛrɛ tun bɛ yan sisan nɔ a bɛnn'u bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɛ ka bɔ depuis dugu jɛra sɔgɔmada joona in na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ nana mɔgɔw sɔrɔ yan nɔ donc o b'a yira k'a fɔ le besoin est là nin kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin nin sigida mɔgɔw ma o kɔni ye foli ye ka na ka na banabagatɔw furakɛ i tɛ wari bɔ aa o diyara an ye kosɛbɛ foli de b'an bolo ka fɔ a ye n'o tɛ foyi wɛrɛ t'an bolo ni o tɛ foli ala ka si ni kɛnɛyaw di ala ka a bolo mɛn baara la ŋaniya ɲuman sɔrɔ ka n'a kɛ n ka kin kɔnɔ an b'u k'o remercier et k'a fɔ ko u kana fama an ma quoi u ka to k'a camanba de kɛ parce que le besoin est là nin waleya in kɔni diyara an ye parce que an man kɛnɛ an bɛ taa fo banantu kɔrɔ n'an y'a mɛn a bɛ yan an bɛ na kɔni a diyara n ye ala ka baraji sɛbɛn a ye ala k'aw sɔn consultation kɛra vraiment enfin bɛɛ kelen ka yan kɛmɛ bɛ k'an bɛɛ minɛ kelen ye k'a ta cɛkɔrɔba denmisɛnnin cɛkɔrɔbaw n'u ka bonyayɔrɔ don denmisɛnninw ka bonyayɔrɔ don vraiment ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen bɛ ka da ko ni organisation kan. Nin kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin maaw ma minnu lajɛra k'u joliw ta ni ka furaw d'u ma. U ye foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kafo wale ani a dɛmɛbaa. Seko ni dɔnko ta siratigɛ la, fɛn min ye Festival Soninke ye, nin ye ale tako duurunan kɛnɛ kuncɛlen ye bi février kalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan Banjulukaw fɛ yen nɔ. A jirala k'a fɔ ko maa ba yirika caman de tun bɛ a kɛnɛ kan. an ka o sɔrɔlenw lajɛ fizo ni ale ye marakaw olu ka ɲɔgɔnnajɛ ɲagari ani muguri ale kɔnɔna na tako duurunan baaraw olu u bolodala banjul n'o ye ganbi faaba ye k'a daminɛ nin kalo in tile mugan ani kelen ka taa fori a tile mugan ani naani farafinna ha ka ja fo ka taa se diɲɛ seleke naani marakaw bɛɛ lajɛlen olu na ɲɔgɔn sɔrɔ ganbi ale faaba la ka tulon ka ɲɛnajɛ ka hakilila falenfalen olu o kɛ anw ka jamana aw k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon nin ko la ka d'a kan maa kɛmɛ naani bɔɲɔgɔnko o bɛ ka an ka jamana jɔyɔrɔ fa o ɲɛminɛ bɛ porofesɛri jɔnkunda tarawele ale fɛ ni ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye min ye soninkew ye n'o ye marakaw ye u ka nin ɲɔgɔn kunbɛn min n'ale filɛ nin gamikaw olu fɛ yen nɔ maa ba duuru bɔɲɔgɔnko olu de kɔnɔlen don min b'a to u bɛ se ka taa hakililaw ka olu falenfalen cogoya min na seko ani dɔnko marakaya yɛrɛ o bunnakun na ka taa o don ba la Ɲinan ta ale bila mɛn minɛ min kɔnɔ o de ye ka sɛnɛ ka ale don o ba la min b'a to tungalataa o bɛ se nɔgɔya cogoya min na marakadenw olu ka bunnakun na farafinna ale kɔnɔna o la ko ni o kɛra a bɛ sɔn ka kɛ sababu ɲuman ye min b'a to farafinna dunkafa o ka sabati wa fɛnɛ min ye seko ani dɔnko k'o ta k'o bila ba la denmisɛnw olu ka se ka basigi an ka jamanaw olu kɔnɔna na Lajɛ in a dabɔli la min y'u ka jamana ɲɛmaa ni o ye adama baro ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a kun kɔrɔtalen don ni nin jɛrɛba in n'o ye soninkew marakaw olu ka jɛrɛ ko nin ye waleya ɲuman ye min ye farafinna ani diɲɛ kurukara marakaw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale fɛ yen k'a kun kɔrɔtalen don aw k'a dɔn min ye lajɛ in a bi kuncɛ nin kalo in tile mugan ani naani san ba fila ani mugan février kalo o ko don kunnafoniko nasiraw la fɛn min ye an ka waajulikɛla ye n'a bɛ fɔ a ma ko banjugu dunbiya ale ni fanga bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don min na iko min bi k'a sababuya kɛ a ka laseli dɔw sen fɛ an ye kuma barani tonko an ka jamana kɔnɔdenw dɔw la olu hakilinanta fɔ a ko la ŋunuŋunukan gannen na an ka o ja sɔrɔlenw lajɛ

an ye faaba munumunu
banjugu kɔni minɛkun ayiwa n'i ko n hakilina kɔni fɔ n bɛ hakilina fɔ la sa sabula banjugu ninnu fɛnɛ a minɛna kun min na n'u ko ko apologie au terrorisme k'a ye kumakan fɔ minnu bɛ se ka banbaanciya wale dɛmɛ cogo min na bon a bɛ se ka ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ parce que a banjugu fɛnɛ a minɛna kun min na u ka fɔta la o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ banjugu yɛrɛ ta la fɔlɔ n'o ye wayɔrɔ ciko kuma ye n'i taara baga mɔgɔ kɔni sigilen ma ko min b'a kɔnɔ mɔgɔ kumunen a b'o fɔ sa kɛ banjugu hakilina fɔ O k'a fɔ ko banjugu minɛna kun min kɔnɔ ne bolo kun wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka minɛ min tɛ nin ye a bɛ se ka minɛ k'a laɲini nka min ka sɛbɛn ka taa bila kaso la ne kɔni ma kun y'a la sabula degun de b'a kan mɔgɔ degunnen sami b'a ka mun fɔ a b'o fɔ ɛɛ minnu ye banjugu minɛ bi banjugu yɛrɛ olu dɔ ye sabula an ye banjugu ye nɔfɛ kunun ka na banjugu ye bi fanga in yɛrɛ bi n'o ye banjugu minɛ bi an bɛ se k'a fɔ fanga min don mɔgɔ min don mɔgɔ min b'u sankɔrɔta ka parfum kasa duman fiyɛ u la ka kuma dumaniw fɔ u ɲɛkɔrɔ ni k'u ɲɛda siran o de ka d'u ye Eh, Banjugu ye kuma caman fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ne bolo jamana haminako gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ko ninnu ye fɔlɔ an ka ɲɛsin olu de ma i ye n faamu wa donc Banjugu minɛ kun ne bolo a bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la mun kɔni tɛ fo ka taa se kaso datuguli ma ne kɔni m'a kun y'a la sabula kunun nɔfɛ kunun na a ye kumakan fɔ mun tɛ nin ye a ma minɛ o la nka bi ta fɔra a minɛna o la ne ma se k'o yɔrɔ de faamu Bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko maanifin dɔ bɛ yen u labɛn fanga yɛrɛ fɛ k'u bila dɔw la k'u nɛni mais n'u nana ɲɛsin u ma don min na u b'u bɔ yen u bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ ko n'i y'i ka wulujugu foni k'a bila siga foyi si t'a la don dɔ la k'a bila maa wɛrɛ la don dɔ la a na ɲɛsin i yɛrɛ ma n'a ma sɔrɔ k'a kin a bɛ n'i yɛrɛ kin Banjugu ta kɛlen bɛ o de bi u tun y'a foni k'a bila dɔw la kunun wa bi a bilal'u yɛrɛ la donc o conséquence b'u yɛrɛ bolo u ye min labɛn u ye sɛnɛ min kɛ kunun u filɛ nin k'o de récolter bi N ye min mɛn vraiment c'est très grave ni Banjugu taara fo k'a fɔ bɔmu bɛ dilan cogo min na ça ne ye école karamɔgɔ de ye ni denmisɛnnin ye min mɛn a b'o essayer sur le plan didactique pédagogique a ye min kɛ min man ɲi ensuite prêcheurs ye eh, wajurukɛlaw ye mɔgɔw de ye minnu bɛ mɔgɔ société sɔn hakili la ka société sensibiliser ka société former ka éduquer dans le bon sens Alors n'a fɔra an ka kuma du fan fɛ an ka kuma diya de an ka c'est pour apaiser la situation ka Mali situation nɔgɔya mais ni ale taara commentaire dɔw k'u kan ka essayer ka a fɔ u bɛ ka djihad min mener k'a fɔ djihad in ka ɲi alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ confusion bɛ concept fila in ni ɲɔgɔn cɛ djihadisme se confond terrorisme maintenant n'i y'o jateminɛ a ye min kɛ a man ɲi mais sariyatigiw de b'a a ɲa n'a cogoya dɔn ka tɛmɛ anw kan donc n'a bilara sariya ka bolo kan je crois que o b'an bɛɛ édifier en tout cas un comportement de ce genre a ka kan ka décourager quoi a ka kan ka décourager ni i tɛ min dɔn kan'i fili ba kan. Banjugu ye mun kɛ il a commis une faute de trop.

ni a y'o fɔ k'u sɛbɛdonni don k'ale pɛrɛnnen don fana n'u nana ka fara o kan n'o o ko sɛbɛ o kuma sɛgɛsɛgɛra an ka anketɛriw fɛ ko dɔ b'o duguma parce que e ta e b'a fɔ cogo jumɛn ko Amadu Kufa ni Iyad k'olu sɛbɛ donni n'u nana k'i bɛ fara ni fɛn tɛ yen i b'o fɔ mun na cela veut dire u ka a sɛgɛsɛgɛ hali bi ko dɔ b'a n'u cɛ n'o o bɔra yen u kan'a bila dɛ u fɔ nin siman kelen ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka nin ye de ko wajurukɛla minnu kan ka exemple di diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ k'olu ta kɛ manamanakan fɔ ye a bɛ k'u inciter à la haine a bɛ k'u inciter à la violence n'o ma puni an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa man kan ka i da don Banjugu Dunbiya ni faamaw cɛ dɔw fana y'a jira ko a kan ka ɲangi ko sabula k'a ye kuma minnu fɔ k'a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔya wɛrɛw ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'an ka jamana mago tɛ olu la ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma ka bɛn ni kelenya sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gɛlɛyaw bɛ ban cogoya min na
n y'a fɔ yan o fɔlɔ ta la wariw ye ko bi yan ci ala ka kunko wiliw dala minnu b'u ɲina yan kɔ ka b'o kɛra a ye jamana lafiyalen ye an balima kene tv lajɛbaaw an sera ka ni kunnafoniw de fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati kofɔlen ye ni masa aramani ye diɲɛ waati wɛrɛ yira ne ni aw la